Oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not. And in the night season, and am not silent, but thou art holy. ndipo vesi yake ya wani ikuyamba chonchi mulungu wanga mulungu wanga mwandisiyiranji ine mukhaliranji kutali kwa chipulumutso changa ndi kwa mawu a kubuula kwanga mulungu wanga ndiyitana usiku usana koma simuvomera, ndipo usiku sindikhala chete, koma Inu ndinu woyera. These are the words that the Lord Jesus spoke from the cross. They were written a thousand years before he was crucified.
Awatu ndi mawu a Ambuye Yesu Khristu amene analankhulidwa iye ali pa mtanda, koma mawu amenewa anali atalembedwa chonchi zaka ma thousand iye asanabwere pa dziko lapansi.
He was crucified upon a cross. He was suspended partway between heaven and earth. iyetu anapachikidwatu pa mtanda ndipotu anali mlengalenga pakati pa dziko lapansi komanso kumwamba
It could be said that because he was bearing sin, he was not fit to enter into heaven. I- tikanatha kunena kuti chifukwa choti iyetu chifukwa amanyamula uchimo wathu ndiye kuti pamenepotu sanali oyenera kuti apite akalowe kumwamba And because he was hated by men, he was not allowed to be on the earth. ndiye chifukwa chonena kuti iyetu anadedwatu ndi anthutu chonchotu samaloledwanso kuti akhaletu pa dziko lapansi But upon the cross, he was satisfying God's demand for sin so that uh, he could bridge the gap between heaven and earth. koma iyetu ali pa mtandatu anakwaniritsatu chokhumbakhumbatu cha mulungu chokhudzana ndi nkhani ya uchimo ndipo pamenepotu iyetu anayimatu pa, pakatikati pakati pa kumwamba komanso dziko lapansi And so on the cross, in the midst of his suffering, he cries out, My God, my God, why hast thou forsaken me? ndiyetu ali pa mtandatu ndipo ali mkatikatitu mwa kuzunzikatu iyetu anafuwula mulungu wanga mulungu wanga ndifukwa chani mwandisiya ine ndekha It's not recorded that God ever answered in a way that you and I could hear it. iyi apatu sizinalembedwetu mu njira yonena kuti mulungu anayankhatu mu njira imene inu mukhonzatu kumva kapena ine kumva
But I would just like to meditate on some reasons why he might have been forsaken.
koma ine ndikufunatu tingolingaliratu za zifukwa zimene iyetu anasiyiridwatu pa mtanda paja We could say that he was forsaken because of us.
tikhoza kunena kuti iyetu anasiyidwa pa mtanda pajatu chifukwa cha ifeyo
The Bible says that we are sinners and that sin has to be punished. baibulotu limafotokoza kunena kuti ife tonse ndife ochimwa ndipotu uchimotu uyenera kulandira mphotho yake uyenera kulangidwa
And so on the cross, the Lord Jesus Christ was punished because of our sin.
ndetu pa mtandatu ambuye yesu khristutu anapachi- ana- anapachikidwa komansotu analangidwa chifukwa cha machimo athu
And on the cross, it says that he was made sin for us.
ndipotu pa mtandatu iyetu anakhala uchimotu m'malo mwathu iye amene sanadziwa uchimo In other words, we could say that he took the responsibility for our sins. mu njira inatu tikhonza kunena kwakuti iyetu anayankha milandu ya uchimotu m'malo mwathu He had no sin of his own to be punished for.
ndipotu iye analangidwa
Because he had no sin of his own to be punished for, he was holy and he was righteous and he was qualified to be our Savior. koma chifukwa chonoti iyetu analibe tchimotu la iye mwinitu ndifaketu pamenepo anali woyeneratu kuti akhale mpulumutsi pakulangidwa komanso pakupachikidwa m'malo mwathu
And the Bible says that the soul that sins, it shall perish. inu mukudziwa kunena kwakuti baibulo limafotokoza kunena kuti moyo wochimwawo udzafa ndithu
And so if we are not saved and we die, we will perish in hell because of our sin.
Nde ifetu ngati tili osapulumutsidwa, ndipotu tikamwaliratu tidzapitatu ku Gehenatu kukazunzika kwa muyaya chifukwa cha machimo athu. But because the Lord Jesus Christ himself is holy, he could bear the punishment for our sins and satisfy God's demands. Nde chifukwa chona kuti Ambuye Yesu Khristutu iyetu ndi woyeratu, ndifaketu iyetu ananyamulatu uchimo wathutu kukakwaniritsatu chokhumba cha Mulungu kapena chofunafuna cha Mulungu pokhudzana ndi uchimo kuti uyenera kupo- kulangidwa.
Peter wrote that in his body he bore our sins upon the cross.
ndipotu analemba kunena kwakutitu mu thupi lake la iye mwinitu ananyamulatu chilango cha uchimo wathu And John wrote that by shedding his blood, he cleansed us of our sins. ndipotu yohanitu akulembatu kuti pakukhetsa mwazi wake iye anatisambitsa ife ku uchimo wathu And so we could say that not only did he die because of us and because of our sins, but he died for us.
ifetu sitinganena kunena kuti iye anafa chifukwa cha machimo athu koma tikhoza kunena kuti iye anafa chifukwa cha ife He died so that we could be saved.
iyetu anafa kuti ife tikapulumutsidwe Without a Savior, without Him dying for us, we would be condemned forever in hell.
popandatu mpulumutsi popanda iye kutifera ife ndiye kuti ifetu tikanakhalatu ah, kuka- ku gehena kwamuyaya He died so that we could have a relationship with God.
iyetu anafa ndi cholinga chonoti ife tikhale pa ubale ndi mulungu
God was his father, but through his death we have become the children of God. mulungutu anali atate wake koma kudzera mu imfa yake ifenso tu takhalatu ana a mulungu
And he died so that we could be sure of eternal life in heaven.
ndiyetu iyetu anafatu ndi cholinga chonena kuti ifetu tikhale otsimikizikatu za moyo wosathatu umene uli kumwamba
And yet here he is upon the cross in darkness, suffering for our sins, and he's suffering the wrath of God. ndiyetu apatu ali pa mtandatu ah, ndipotu pamene akuzunzika chifukwa cha machimo athu komanso akuzunzikatu pa dzanja la mkwiyo wa mulungu And in the middle of his suffering, he could still look to God in heaven and say, you are holy.
ndetu mkatikati mwa kuzunzika kwaketu iyetu anatenga maso ake naponya kumwamba namuuza ambuye kunena kuti inu ndinu oyera
God is holy to judge sin and he is holy to punish sin.
ndetu mulungutu ndi oyeratu kukaweruza uchimo komanso ndi oyeratu kukalanga uchimo And the Lord Jesus Christ, knowing that he was taking the responsibility for our sin, could say that God was holy in punishing him as our Savior.
ndetu ambuye yesu khristu pakuzindikira kunena kwakuti akutengatu chilango cha uchimo m'malo mwathu iye anamuuza kuti mulungutu ndi woyera ndipo aku, akulangidwa ndi cholinga kuti iye akakhale mpulumutsi
What trust and what faith Jesus Christ had in a holy and righteous God that he could know that if he was punished for us, that God's demand for sin would be uh, would be complete.
ichitu nde ndi chikudalira komanso chikhulupiriro chimene yesu khristu anali nacho kuti ngati mulungutu anali wokhulupirika kumulanga, kumulanga iye ndiye kuti amakumanatu ndi chosowekeratu chimene ndi chauchimo amakwaniritsa chosowekera cha mulungu chauchimocho But he was uh, forsaken because he was holy as well.
koma iyetu anasiyidwa chifukwa iyenso anali ole- oyeranso
Only a perfect and holy sacrifice could satisfy God's demand for sin. nde inu mukudziwa kunena kuti nsembe yangwiro komanso yoyeratu ndi imenetu ikanathatu kukwaniritsatu uh, chokhumba cha mulungu kapena kufuna kwa mulungutu pa nkhani ya zauchimo It took a holy God to pour out his wrath upon a holy Savior to save sinners like you and me. zinatengeratu mulungu woyeratu kutsanula mkwiyo waketu pa mpulumutsinso woyera kuti akakupulumutseni inuyotu uh, komanso akandipulumutse ineyo kumbali ya uchimo wathu And at the end of his suffering, he could say, It is finished.
ndiyetu pamatu akuzunzika kwaketu iyetu tsopanotu anathatu kunenatu ndi mawu onena kuti kwatha We know that God is satisfied with what Jesus Christ bore for us because three days later, when they rolled the stone away from the tomb, the tomb was empty. ife tikudziwa kuti mulungu anakhutitsidwatu ndi zimene yesu khristu anachita pa mtanda paja chifukwatu atapita kumandatu tikudziwa kunena kwakuti atagudubuza mwala umene ujatu anapeza kunena kwakuti m'manda muja muli pululu mulibemo munthunso uyu wakufayo And we know that Jesus Christ was satisfied with what he had accomplished for God because the Bible says he looks back on the punishment of his own soul and he is satisfied.
ifenso tikudziwa kunena kuti yesu khristu anakhutitsidwatu nda- ndi eh, chilango chimene anachilandiratu pa moyo wake chifukwa atayang'ana kumbuyotu iye anakhutitsidwa pa zimene anachitatu pa kulangidwa kumene kuja He is satisfied because God was holy. iyetu anakhutitsidwa chifukwa mulungutu ndi woyera He's satisfied because he completed a holy work.
iyetu anakhutitsidwa chifukwa kuti iyetu anakwanitsa kuimaliza ntchitotu imene ndi yoyera And he's satisfied because we have been made righteous through his suffering, and someday we'll be with him. ndiyetu iyetu anakhutitsidwatu chifukwa kuti ifetu tinasandutsidwatu olungamatu kudzeratu mu usautso wake He was forsaken because of us, and he was sake, uh, forsaken for us. iyetu anasiyidwatu chifukwa cha ife komanso anasiyidwa kusiyidwira ifeyo He was forsaken for you, so that you could some- be forgiven of your sins and someday enter into heaven. iyetu anasiyidwatu chifukwa cha inu kuti inutu tsiku lina lake mukhululukidwe machimo anu ndipo ku- mukhale mukupita kumwamba God is satisfied with it. And I hope you will look, take a look at the cross and what Jesus Christ did for you, and that you would be satisfied also.
Ndiye Mulungutu anakhutitsidwatu ndi zimenezi, ndiye ndikukhulupirira kuti inunsotu mutenga nthawitu kuti mukayang'ane pa mtanda ndi zimene Yesu Khristu anachita pa mtanda ndipo inunso mukakhutitsidwe ndi zimene Yesu Khristu anachita pa mtanda kukuchitirani inuyo. And thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera.